education let my senior brother nke tọọ m banye go to school first i went to do mgbe nga my father na-azụ ahịa but i know na o nwerọzi capacity then mụnwa ji aka m sị papa i see how you struggle etu i si a struggle ihe m na-agwa gị a mee mgbe m dị at the age of 11 years plus going to 12 years mụnwa ji aka m take the decision si my father na mụ chọọ ịga mụ ahịa because ana m eso ya aga ahịa sometimes na mụ fụ how he struggles ikwu okwu ego ịfụ na papa gị na-ata afụfụ ebe o nwere ụmụ nine m sị ya papa ọ bụrụ mụ akwụlie kama na ọ chineke kwuo J- J- J- god wetara that wisdom in me si mụ go m were aka decide sị na mụ na gị aga anọ i need to go somewhere m ga-aga mụọ ọ bụrụ ịmụ m ga-aga gba bọyị one of our uncle nata agwacha ya the thing ọ sị m ma sị na m chọrọ ịga gba bọyị si ya yes ọ kpọrọ m anyị gaba Main Market Onitsha i lived with the man for, for five good years after five years e settle m after ka ọ setụlụ m m zụọ ahịa one year that primary thing i have in mind i went back to school o nwere onye mụ na ya na-azụ company mụ na mmadụ merge na-azụ combined and he's a very good very very good guy i went back i sat for jamb i got my jamb i went back to university

it was apprenticeship ka anyị ji wee nwee headway n'ala Igbo dị mma today bụ apprenticeship what apprenticeship stands in Igbo land is to you to assist nwanne gị o nwere onye na-akpọ ibie the issue of eh, na-abịazi today because all the people who were elevated from poor poor homes not even after the war no family is rich in Igbo land ihe na-eme bụ ọkpụkpụ 100% 100% sir sir ya na-ekwu isi iwu isi iwu onye mkpọ isi iwu onye mkpọ yes mkpọ ya but but gị na family gị beziri na UK yes so ị na-ekwu that na after Biafra ci- na- eh, ci- civil war enweghị family nọ n'ala Igbo dị rich the whole ala Igbo niile no not that no when you talk about na enwero

So I'm using coming to Anambra, my area, ebe m ma ọfụma. I'll tell you, all the people who ndị nwere ego started business and onye bido business ọ kpọrọ nwanne ya. Ị kpọrọ nwanne gị, nwanne gị nọọ obere, i settle nwanne gị, nwanne gị akpọtakwa onye ọzọ. This is how we alleviate poverty. but the problem anyị nwe today morality anago na eastern n'ala igbo anyị gịnị merie because na ụmụaka anyị na-akpọ today like before in anambra state o nwere ha na-use my father nwere ụmụ boy o nwere four boys two from enugu Oh, then it was all, all Anambra. I am referring to Enugu and Anambra, no Anambra State, but Enugu part, and the two Abakaliki boys. two of the boys the abakaliki boys two of them build houses na be nna fa while they are living with my father two lụrụ ụnọ na be ha while they are living with my father This this it, it it seems that na ndị Ebonyi steeti na-enwe a bịa n'ala Igbo ha nwa ka enwe patient this spirit of Eh, resilience ha no na-enwe ya wee no wee. no yes let me tell you why how it happened

so so so so so ka m jụọ gị please a likiri m ihe a wee ị bagazi into history which is good ị na-ekwu na before e nwere just two states ihe ị believuru na Igbo nwere two states fragmented fra, or fragmentary to two states yes which is the Imo and the Anambra that's all
Okay, then Imo and Abiano. Yes. Then eh, Anambra and the Enugu Ebonyi, Ebonyi as one. Yes. Okay. Then then now when you come to Imo, the Imo people, Imo side, na alụ ọrụ bekee. The ọrụ bekee ha na-alụ is on a low standard. I'm not talking about ọrụ bekee of the highest order. onye Imo gụchara na s- I mean eh, eh, what they call it school cert kind of o nweta ọlụ ọ nọ na ve ọ nọ na middle class not on a high scale then Anambra people nwere some of them who are in the civil service high or businessmen then Enugu people because I remember ndị na-akọrọ anyị ugbo in our farmland all of them is from Enugu and Ebonyi they, they sojourn in our side then mana ihe niile a bụ ihe development weta because development na bring ọ na ọ na-eweta civilization bịa it brings development all around when we started moving then oge a ndị Abakaliki na-agba that boy today let me I will, I will just be very honest any Enugu man

Ebonyi bụ ebe ọ endi as I speak to you now ana Igbo wee mebie final because na ụmụazị si chọrọ ego mbute ụmụazị bidozi nobody wants to bend down you don't want to go to school you don't want to do anything but ị chọ ka ị bụrụ ọgaranya social media dị then ọ chọọ ka ọ nya GLE ọ chọọ ka o me nke a ọ chọọ ka o me nke a then a gwa ya ụfọdụ pụta sị na ha bụ dibịa na emere anaghị enwe ego they all believe in that nonsense wee na-egbusisi mmadụ na nkịtị na for no just cause because na ha rapụ the tradition anyị nwelụ anyị ji wee mee gịnị wee wepụ onwe anyị from poverty today o nwere family ị ga-apụta aghara ịsị na enwezi onye gbasiri ike ga-etrain ụmụnne ya to the university level enwelụ n'ala Igbo kịta yes yes ọ bụrụ na enwelụ e ga-enwe somebody in that village once you show the prospect like my village ebe m si pụta today i still give scholarship to onye ọbụla enwerọ m ego i don't have money but if i see na i nwelu prospect but na ego bụ ihe ji ụnụ i will support to my own my highest ability ka m dị sure na ị ga gịnị na ị ga school because first first onye ọbụla ị kpọpụta like today i train mmadụ ọ gacha university in a good formal training he can or he can mix up in life he can make it the choice ya ka ọ bụzi whether to make it depending on the, the kind of lifestyle ọ na-ebi then o nwere ihe anyị kwu eh, people betụcha aka maka ịgba bọyị then wee sị ha eh, ife my first point n'ịgba bọyị bụ na bọyị bụ poverty alleviation to the to ndị Igbo na mbido after the civil war ya ka eji wee alleviate onwe anyị second one then after ka anyị gbalụ anyị rapụ ịgba bọyị morality naa n'ala igbo ọ bụlụ ego mbute then coming to ịgba na bọyị issue of nwanyị madam imesi nwa bọyị ike ndị niile na-eme ya bụ ụmụ nwaanyị si na poor home wee pụta ndị na-enwe ndị be ha fa si na ogbenye o wee bịa n'ụlọ wee fụ obere ọcha ilizia rice ọ babalị mba ma isi ntụ elibe ụnụ because all the poor in mind and in spirit so fa nwa bụ ndị na-ecreate that problem nwa onye so ligoro enwere iwe so so so ndị ndị- poverty na-eme mmadụ affect mentally s- to some extent ma onye a na-adịghị careful ị ga-awọta that na ya enwe opportunity nọrọ na high level ya ya adịzie very wicked ọ nọjuo mmadụ anya ọ nọjuo gị anya ọ fụ gị ka ị na-enwe aṅụrị ife ọ chọọ igbu ife ọ- ife na-akpọ fa bụ joy killers iwe ọ chọọ igbu gị ike ife ị na-enwere aṅụrị for you know so all these things wee comprise ya na i- coming to ịchịkọta okwu niile a bụ na ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo ga-anachigha back to drawing board the drawing board bụ onye je ụka ọnụ nwere ihe o kwu na onye je ịgba bọyị ghara inwe second option i nwe second option ị gaghị anọ na bọyị

because oge m gụchara akwụkwọ he wanted me to go into lecturing ka m kụzibe nkụzi m sị ya no na ọrụ oyibo salary earning could not alleviate my problem because na enwe m ọkwa mma- some ihe na-eso m n'azụ na 7 na-eso m and ọkpara anyị tọọ m ka nọ school and ihe niile a ka nọ n'isi and I still make sure ka my father ghara inwe regret because ihe what happened to my father bụ Nigeria happens to my father a big man nọkatazi ọ bụrụkwazi ya o nwerozi ego at least one, to- one touch ị ghọtago so ọ bụrụ na ndị igbo ga-enye ga-ekwe ụmụaka anyị anyị na-azụ ụmụaka ka ha nwee that morality of the olden days the fighting spirit of an igbo man onye igbo will never go onye igbo ara agba last and ndị nwere ego ezigbo ego gbasiri ike n'ala igbo today ma ndị anyị na-afụ everywhere 90% of them ga through these processes o nwere ndị bụ like o nwere ihe i mention kwa about eh, number of years a na-agba bọyị number of years doesn't matter chukwumerije if you are 11 years ị gụcha primary school na 12 years wee mmadụ wee kpọrọ gị na 12 years ọ ga-edu gị ma ị dị 15 years what can you do at 15 years can you take a decision na 15 years the answer is no

wee gị na ya bilu ọ nọ 6 years with you if ọ dị bụ 17 ọ ka dị under age he can't make he can't take decisions ọ ka bụ ọ ka dị under age so people na-ekwu about number of years they should a ga-eme ya statistically how possible ọ dị ọ kwanụ ka mmadụ gwa gị na ya dị 9 years wee bilu be mmadụ onye 9 years bilu na be mmadụ ọ nọ 3 years i settle ya kedu ihe ọ ma na at nine years kedu ihe ọ lụgwelụ ihe ọ na-alụ bụ support he hasn't o nwebero ife ọ contribute support ka ọ mee gịnị ka ọ bụ and ife bọyị na-eme mmadụ bụ bọyị bụ teaching bọyị na-ekuziri mmadụ ife if onye gba bọyị ọ na-enwe sense if onye gba bọyị nọdụ na bọyị ọ na-enwe sense chukwumerije decisions ya na-abụ top notch ọ na-enwe sense mana ị fụ ndị ndị nke a jelụ na onye eme nke a na ya na-ana na ya na-ana ọ chọrọ ịgba bọyị and they end up being useless not that na enwero ajọ mmadụ enwekwa ajọ mmadụ n'ụwa ndị mmadụ ga-aservecha ọga edue but ị gba bọyị bụrụ ezigbo mmadụ ebe ọga gị na-eduro gị enwe people na ara ndị

mana ọga gị ejide ego maka a na-ekwu okwu ịgba bọyị ị na-agba bọyị with a business man who has 10 million mgbe ị bata mgbe ị na-agbacha bọyị maka enwe enwe two in the issue of eduru mmadụ na-adị two ọga gị enwerozi 1 million naira o nwere financial problem kee ka ọ ga-esi du gị ị ma ihe ga-edu gị chukwumerije ezigbo omume i melụ while you are serving that man the people around that your oga will ga-edu gị and how would they do ndị ga ndị ga-esi du gị they will get you a shop people a na-ebu gị ahịa credit ezigbo omume gị ga-eme gịnị ga-elevate on that note because some people na e na-ekwu okwu na-agbacha eight years na eduro people ara ekwu the genesis of edulu ma eduo because I use my my father nwee na-enwe four boys a na-eme business o nwee problem edukpọ ha ncha mana eduro fa at that moment because the man enwerozi ọ dịrọzi financial capable of ime gịnị idu ha ebe bank bịa kpokọrọ property o nwe o nwero cash the only thing o mere bụ na he reach an agreement with them and the two of them mere ọfụma ndị mere ọfụma people supported them immediately and they stand anyị na ha dị na mma then ndị ndị oshi na-abụ n'ime ha ndị nke ga-alụ ụlọ na village bụ eziokwu pụta they capture them what they did the man forgive them gwa ha jide ụlọ ha na ọ dị ọlị ọkụ ha ịghọtago so the issue of uh, this apprenticeship of a thing i remember having a conversation with somebody in anambra state house of assembly before ebe anyị na-ediscuss about the e nwere ihe somebody gwara na a na-achọ ịpass into law we had a discussion towards that before now ihe a na-achọ ịpass into law is let the market has ka e nwee adult education no na na na, na market okay where ụmụaka ndị drop out ndị finish na primary school or secondary school nwee ike ịdị na-eje etake gịnị class at the end of it ị na-agbacha boy while you are finishing boy ị na-enwe ị na-enwekwa school cert at the same time so because na ị ma na education nwelu impact in people's life so that you won't be limited o nwere some o nwere people nwere opportunity today i remember i had a very good friend o nwere opportunity to be appointed in government because na o nwero a single certificate ọ dịrọ possible ịappoint ya ebe o end up bụ ịappoint ya bụ the agent in charge of ndị agboro ịghọtago because gịnị mere o nwero common school cert so these are the things the government na-eneba anya ka anyị ma how we can incorporate it n'ime area a na-agụ a na-akụzi a na-azụ Ke ihe n'ụlọ ke- ke- ke ihe na-eme mmadụ rikata na tebụl ya eriwe n'ala na the system of Nigeria. Uh, the the the economy anyị nọ na ya can stretch it that way because Nigeria economy is not uh, ọ dịrọ straightforward. Let me just uh, give you one example. A trader na-atụ ahịa from China nwere ike ịtụ ahịa today a gwa ya na ahịa bụ na ahịa abụrụ contraband ọ na-azụ ya and ị dịgo establish na that business ị nwere ike nwee many containers on the road gọọmenti apụta sị na contraband ka ọ bụzi ị ma na ike nwee change line ga-adị difficult you continue in that trade then e seize ahịa gị first one seize second one ị nago bankrupt ị bụgo ogbenye so enwere so many factors that can exchange rate onye ọcha bunye gị ahịa credit ile ya na Nigeria na dollar na 1300 while you are selling to return the money back dollar alịa to 2000 naira ọkwa mana ị gaghị return with the money back ị return the money back ya na go bankrupt enwere so many factors in Nigeria business that can bring somebody down then the same factor a na-emekwa people to be rich within one month

gwa m but ọ kwa ịhụrụ enwere ndị nọ- enwere onye nọ UK so o nwere o nwere farm poultry ebe a na-akpa eji whereby the guy nọ UK so ị na-ekwu na every business mmadụ na-eme ọ ga-anọ on ground ị ga-anọ i nwe ike ground imepe business ị ga-anọ nọrọ ground outside ịnọ na-amụ- ground na-amonitọ ya ịnọ ịgụrụzie ego ground ịgbaruo Naijiria ịnọ ground bụ na ị ga-enwe somebody who is there if ịbụ na ị nwere capable hand that can run it for you ọ ya bụ na ị nwee capable hand that can run it for you when you have a capable hand is like you're on ground

in fact ọkpara m akpọrọ m Hmm. ọkpara m Naijiria my first son na Naijiria is ọ na-agụ akwụkwọ na baị so so k- ka ihe mere some men enwere level ị ga-anọ ha anụwa many men na-anọcha naijiria almost three times in a year ọ wụ na obodo oyibo dị boring ọ dị stressful gịnwa onwe gị ma na n'oge ọjọọ ka ikwuo ya maka iru akwụkwọ ị nọ na ya you know so so don't put it to me you know 100% I can't be here in the next five years nwere ihe na-eme here 100%. 100% ka m na-agwa gị I can't be here in the next five years after five years I'm home I'm 52 years as I speak to you I won't be here 57 years so people nọrọ ya nọrọ ya na plan of going home Well, because I I come my on a my Nwu- nwu- Nwunye gị nwunye nwunye gị sịkwanụ gị baby baby please it- it's not, it's not possible what kee ihe ị ga-eme nwunye m kwuru na ya chọọ ibu m ụzọ na